mchichewa ndikambepo mchichewa statement imene ndayifotokozayi tikupanga comment zimene a president dzulo analankhula polingana ndi nkhani ya kuvuta kwa chakudya mdziko muno komanso kuvuta kwa mafuta a galimoto mdziko muno ndi maganizo amene adaperekedwa ndi a president monga njira zofuna kuthana ndi mavuto amenewa ndiye mu statement imeneyi imene tiigawe tikatha press conference imeneyi ineyo ndikunena kuti a Chakwera awapangitsa amalawi kukhala anthu opemphapempha a Lazaro chotero uh, kukhala lazaro kulibe um, ubwino wake dignity kulibe ubwino ndi phindu lakeyi basi mavuto ndi zimene ndaipereka ngati title ya statement imene ife a utm tikuipereka malawi dziko lathu labwino limene lili ndi zambiri zimene mulungu analidalitsa nalo la mkaka ndi uchi nyanja yabwino migodi yambirimbiri paliponse nthaka yabwino zonse zabwino tili ndi malo kumene tikanapanga za nkhani zoona zo, zimene anthu apita kukaona za chilengedwe zosiyanasiyana tili nazo zilizonse ndi anthu ake olimbikira ntchito ophunzira bwino ndi abwino koma malawi lero ndi dziko lomvetsa chisoni chifukwa tili ndi mavuto ochuluka m'malawi muno tili ndi mavuto afetereza alimi akukanika kugula fetereza chifukwa akwera kwambiri tili ndi mavuto achakudya chifukwa alimi akukanika kuti no athe kupeza fetereza ndi kulima zakudya zokwanira za iwo eni komanso zoti agulitse. Tili ndi mavuto a mafuta a galimoto chifukwa tiku, tikupanga zochepa tikutumiza kunja zochepa ndiye tikumakhalanso ndi forex yochepa. Dziko la Malawi likukanika kugula mankhwala, kugula fetereza, kugula mafuta a galimoto ndi zina zotero ndiye choti amalawi ambiri akulira chifukwa akumakhalira kugona m'ma filling station. Tili ndi vuto la ndalama zakunja zimene tilibe. Anyamata ambiri m'dziko muno alibe ntchito, joblessness, ambiri akumamaliza masukulu koma ntchito kulibe chifukwa chakuti chuma chathu cha dziko chikukanika kukwera, chapotera nde chikukanika kuti chipange ntchito za anyamata athu m'dziko muno. Ambiri angoyenda ali ndi ma certificate awo m'manja, ma PhD, ma masters awo, ma degree ndi ma certificate osiyanasiyana, kulibe ntchito ku dziko la Malawi, anthu akuzunzika. mitengo ya zinthu ikukwera kwambiri mothamanga kuposa mmene masalary akukwelera nde onse amuzintchito mmalawi muno akuzunzika kwambiri chifukwa mitengo ikukwera mothamanga kwambiri pamene masalary awo akukwera mochepa kwambiri dziko lino la, la, la malawi tili ndi vuto la katangale katangale wafika pochititsa mantha pafupifupi contract iliyonse ya boma pakumakhala katangale wina akumalandirapo chiphuphu mupeza kuti anthu amene alowa mboma zaka 4 zapitazo mukaona lero moyo wawo anali apo koma lero alemera kwambiri magalimo- magalimo- magalimoto ngambwingambwi nyumba ngambwingambwi maloji ngambwingambwi kuwaona moyo wawo wasinthiratu mzaka 4 pamene masalary awo anali tikuwadziwa kuti ndi otani masalary awo Chuma chawo cannot be explained pa pa pa zinthu zimene iwowo apeza mu zaka 4 zokha. Komanso mmamva mbiri zambirimbiri akugula fetereza ku butchery, ku pharmacy ndi zina zotero, mafuta, pa pali zochitika mbwee ku mafutako mmene akumagulira mafuta ndi zochitika zake ndi ma contract onse. Ndiye tili ndi chivuto kwambiri cha katangale mdziko muno. Njala yatisautsa kwambiri mdziko muno. Anthu anthu ambiri mchaka chino ali ndi njala pafupi 6 million ya aMalawi alibiretu chakudya uh, tilipo 20 million koma 6 million mwa anthu 20 alibe alibe chakudya and ambiri eh, akuoneka kuti akunyentchera ana ambiri akuoneka kuti zakudya zikusowa m'matupi mwawo malnutrition eh, tili pa vuto lalikulu la njala uh, mdziko muno mukaonanso tili ndi mavuto um, akukanika kugwira ntchito bwino za boma, mankhwala mzipatala mulibe komanso ku- mukaona mmene chuma chathu chikukwerera chikukanika kukwera ah, komanso posachedwapa taona kuti anthu omenyera ufulu ufulu wawo aku- akupheredwa malinga ndi constitution yathu aliyense ali ndi ufulu oti akhoza kupanga demonstrate koma lero ufulu uja ukupheredwa chifukwa anthu ena akumatenga zikwanje e Ndikumayenda limodzi ndi apolisi ndi kumawathamangitsa, kumenya, kukhapa anthu amene akupanga exercise their right to demonstrate. Ndiye dziko lathu lero liri ndi mavuto ambirimbiri amene tingathe kuwanena amene abwera m'dziko lathu m'dziko lathu muno. Mukaonetsetsa mmene alankhulira dzulo a President, zikuoneka ngati iwo sakumvetsa bwinobwino kuti mavutowa ndi chani. komanso kukhala ngati sakudziwa kwenikweni kuti kodi chikuchitika ndi chani zikuoneka ngati kuti eh, understanding ikuvuta um, zikukhala ngati kuti driver amene galimoto yake yagwera kudzenje koma sakudziwa kuti galimoto yake yagwera kudzenje ya zikukhala ngati akukhala ngati zibwinobwino O- osadziwa kuti galimoto ija eh, ili kudzenje kumene galimotoyo ilili Eh, ndiye iwowo akati akayesera chinthu takonze kukonza kwake basi mangokhala kupemphetsa ayi ayi eh, forex ogulira mafuta wavuta apita akapemphetse mafuta akapemphetse forex apemphetse mafuta ayi ayi eh, chakudya chavuta chifukwa fetereza anakwera mtengo apita akapemphetse fetereza abwereko akapemphetse chakudya abwereko nde zangosanduka ngati tsopano ife amalawi kwathu nkupemphetsa basi kumangoyenda ndi mbale yopemphetsa pa dziko lapansi kwagogodera uyu timpemphe ati- atithandize tangosanduka monga dziko anthu opemphetsa komanso ngati ma individuals mwa inu muone akumudzi akupempha nda nda town a town eh, kale tinkakatenga zinthu kumudzi tasiya koma timapititsa zinthu kumudzi faa kumudzi akupempha mmakukamunso mtown mu tikupempha kukhalira zopemphana wina apemphe nzake wina apemphe nzake kuti moyo uziyenda moyo wake wangosanduka opempha ndi obwereka basi e, ndiye ifeyo a utm tikuti yayi e, kupempha ndi kubwereka sikwabwino chifukwa kumakusandutsa iwe kukhala chis- chidzete chitsiru cha anthu chomangokhala basi uzikangokhalira kupempha kupempha there is no dignity in begging Eh, tizi- bwezi tili anthu a- aulemu athu tizipanga zathu zakuti ife tisamaumirizike kuti kuti moyo ukhalepo tikapemphe tikagwade kwa wina wake Eh, ndiye statement ya president dzulo oh, inali yongopempha basi ha tili mvuto la chimanga ndikapempha tili mvuto la fuel ndikapempha sizoona ayi as a nation Eh, ndiye ife tikunena a utm tikuti a president amenewa aone kodi mavuto a chakudya abwera chifukwa chani mavuto a fuel abwera chifukwa chani akonze gwero la mavuto limene labweretsa mavuto amenewawo amene ati akonze zimene adzafotokoze zimenezozo ndiye mukaonetsetsa pavuto la chakudya nkhani yavuta nchonena kuti Chakudya kuti chikhale chokwanira m'dziko ndi zinthu zitatu zimafunikira kwambiri. Chinthu choyambirira n'chonena kuti madzi akhale okwanira. Koma madzi tili ndi nyanja, tikhoza kupanga irrigation, tikhoza kupanga madamu mvula ikagwa. Ma mega farms timanena aja, tikhoza kupanga zimenezo. Boma ili silinapange zimenezozo. Akanapanga zimenezo sibwenzi kumadandaula kuti ayi tinali ndi chilala, hey tinali n'chakuti, bwenzi vuto limenelo palibe. Tikanapanga zimenezozo. nde thats not an excuse its a failure on the part of government so they should not uh, attribute their failure of government to all of us sizoona ayi vuto la vuto la moisture sikuti ndi El Nino kapena zina zo- zina zonsezo ayi mnyanja mulungu anatipatsa mvula imagwa chaka ndi chaka tikanakonza madamu bwezi timapanga irrigation bwezi vuto imene ikulibe vuto lachiwiri ulimi wathu kumalawi kuno sungayende opanda fetereza Ndiye tikudziwa kuti fetereza posachedwapa anali pa mtengo womverera wa K18,000. Lero boma ili fetereza uja afika K162,000. Apangitsa ndi iwowo kuti fetereza adule. Fetereza wadula chifukwa chani? Akanika kupanga manage economy. Kwacha yachoka pa K732 posachedwapa yafika pa K2,800 ndi parallel market. Chifukwa cha chimenecho fetereza nayenso wachoka pa 18,000 wafika pa 100,000. Ndiye vuto akanika kukonza chuma cha dziko lino chapangitsa fetereza akwere kwambiri mtengo chifukwa fetereza wakwera mtengo alimi akukanika kupeza fetereza mdziko muno akuzunzika ndiye akukanika kuti alime zokwanira alibe chakudya ndiye kuli njala yoopsa mayi anga amandiuza akuti njala ya chaka chino ikungofanana ndi ya 1949 enafe kukulibe kuti tisanabadwe taiona ya 1949 chaka chake ndi chino njala yadzaoneni imene anthu afika pa ndodya chitedze ndiye vuto la njala labwera chifukwa choti sitinapange zinazi komanso chifukwa cha mmene fertilizer takhala tikumpangira mitengo yakwera kwambiri komanso mitengo ya fertilizer- nkhani ya fertilizer wa aip Pali katangale woopsa kumachitika. Umva akukagula ku pharmacy, akukagula ku butchery, akutere akutere. Zochitika mbwee! Mapeto ake AIP siikutheka ayi. Komanso fetereza kuti agulidwe afunika forex. Forex m'dziko muno mulibe. Mavuto amenewa angopitirira. Ndi chifukwa chake kunjaku. Kuli njala ya dzaoneni. Mitengo ya ya chimangayo ndi yakwera kwambiri, anthu ambiri sangakwanitse kuti athenso kugula chimangacho. Chachitatu, misika yogulitsa ma inputs, zipangizo za ulimi komanso misika yogulitsira chimangacho nayonso timadalira kwambiri. Mmbuyo monsemu Admarc, inu mukudziwa zimene zinachitika ku Admarc, kuti lero Admarc ija inatsekedwa, sidzikuyenda ngakhale pang'ono ku Admarc. Mavuto onsewa alipo. Kuti tithane ndi mavuto aza njala m'dziko muno, boma limene likanapanga sizoona kuti ayi tifa tipite tidzikapemphetsa kunjako ku WFP maiko madera ena ndi maiko ena atithandize ndi njala tili nayoyi, ife a utm tikuti ayi that's not a solution. Vuto limeneli labwera number one chifukwa cha forex kuti tikukanika kuti tigule fetereza komanso kuti fetereza uja tizimugula pa mtengo wovuta kwambiri nde vuto la forex mukayang'ana mu constitution mu constitution mwake vuto limenelo eni ake amapanga handle ndi deal ndi nkhani ya forex ndi a reserve bank ya malawi ndiye tikuti a governor a reserve bank ya malawi amayenera kuti a should be held accountable atule pansi udindo komanso a minister a finance atule pansi udindo nawonso amakhudzidwa ndi zimenezo komanso uh, a minister a agriculture nawonso atule pansi udindo alephera kuti aonetsetse kuti alimi akutha kupeza fetereza pa mitengo yabwino alephera kuti aonetsetse kuti mdziko muno tapanga za mega farms tapanga ma irrigation kuti vuto la moisture mminda yathu ithe kukonzeka. Mavuto amenewa kuti akonzeke zimafunika kuona kuti iwowo amene akugwira ntchito zimenezi athe kugwira ntchito zabwino koma sakugwira chotero amayenera kuti iwowo atule pansi maudindo awo komanso. Chachitatu, bungwe la Admarc timayenera tilikonze, tililimbikitse kuti lingathe kuwatumikira bwino Amalawi powapatsa mbewu munthawi yake komanso poonetsetsa kuti Admarc ikugula mbewu zimene alimi alima, atulutsa n'kupititsa kumisika yosiyanasiyana m'dziko muno. Nkhani ya forex tikudziwa kuti ndalama zakunja zakhala zikuvuta koma ndalama zakunja zikuvuta. Chifukwa chake chenicheni nchonena kuti ndondomeko zimene tikugwiritsa ntchito za chuma timati fiscal policy, monetary policy, exchange rate policy zonse nzovunda. Tikugwiritsa ntchito ndondomeko za chuma zolakwika. Tikanakhala kuti tikanakhala tikugwiritsa ntchito ndondomeko za chuma zabwino bwezi ndalama yathu ya kwacha ili bwinobwino, bwezi kukwera mtengo kwa zinthu kulibe. bwezi ndalama zakunja zikupezeka, bwezi chuma chathu chikumakula kumakwera, koma chifukwa tikugwiritsa ntchito ndondomeko zolakwika za chuma, we have a wrong fiscal policy, wrong monetary policy, wrong exchange rate policy, chifukwa zonsezi nzolakwika, nchifukwa chake chuma chathu chapimbini- chapimbinira, chasokonekera, zinthu sizikuyenda mdziko muno zimafunika kuti zimenezo zikonzedwe zikakonzedwa ndekuti ifeyo chuma chathu chiyamba kuyenda bwino Tikatere tikhala ndi fuel. Tikakhala ndi fuel tizitha kukagula mafuta mmene tingathe kugulira, kugula fetereza mmene tingathe kugulira, kugula mankhwala mmene tingathe kugulira. Koma chifukwa kuti ndondomeko za chuma zalakwika ndiye forex kulibe ndiye yabweretsa mavuto amenewa amene tili nawo lero. nde solution si imene anena president ija dzulo iyayi yoti ine ndikupita boma tu boma ndizikapempha mafuta kuti boma la kwina kwake lizitipatsa boma lathu mafuta sizoona iyayi chifukwa kudziko lapansi simaboma amagula fetereza simaboma amene amagula mafuta agalimoto ku economics 101 ana ama asukulu akuwuzani a first year ku college akuwuzani kunena kuti pali mitundu iwiri ya zinthu

chifukwa si imene zinthu zimayenera kukhalira ndiye solution si imeneyo yoti iyayi boma ili litere that's not the solution solution ndiyofuna tikonze gwero la vuto la forex gwero la vuto la forex ndi ndondomeko za chuma zimene zasokonekera mdziko muno tikakonza gwero limenelo tikakonza gwero limenelo tiona kuti zinthu sizizikweranso mtengo Tipeza kuti ndalama zakunja zikhala mbwe, ndalama ya kwacha ikhala yokhazikika, ntchito zikhala mbwe, anyamata atha kusowa ntchito ayamba kupeza ntchito, umoyo wa anthu uyamba kukonzeka kukhala bwino. Zimenezo ndi zimene a president afuna azitiuza, azikonza zimenezozo. Koma boma iri alephera kuti likonze zimenezozo. Nde nchifukwa chake akuti ai government to government, zinthu zosamveka ngati zimenezozoyi. Ndiye ife tikuti a utm tikuti mmene zirimu, A ministry of finance amayenera ndithu atule pansi udindo wawo chifukwa iwo alephera pa ntchito yawo yowapanga advise a president. A governor a reserve bank alephera pa ntchito yawo kuti apange advise ndi kuchita zoyenera kuwapanga advise a president ndi kuchita zoyenera. Komanso uh, anzathu aku mera komanso anzathu ena uh, amene akugwira ntchito ku NOCMA ndi maudindo ena okhudzira ndi nkhani zonsezi izi amene onsewo kuti apemphedwe kuti ayi tulani pansi maudindo anu. chifukwa mwakanika kugwira ntchito zanu mmene mukanatha kugwilira. Solution si ndiya kuti tidzipita nkumazungulira pa dziko lapansi kupitiliza kuononga ndalama za boma zochepa zimene zilipo. Pomaliza timakamba nkhani yonena kuti mdziko muno mukuoneka kuti. Ufulu wayamba kuphwanyidwa tsopano. Ndi ufulu wa aliyense M'malawi. Pamene zamudinya, pamene zamuwawa, kupanga press conference imene ndikupangira mwa ufulu. Ndi ufulu wa M'malawi aliyense pamene akumva kuwawa kukayenda ku nsewu kupanga demonstrate chifukwa cha vuto limene iye akumana nalo. Ndi ufulu wake. Koma ufulu uja mukadzapeza kuti boma likuwauza anthu kuwapatsa zikwanje. a, ndi apolisi adzipita ndi kumakatsira mtegas asanalakwe china chilichonse. Anthu adzikwanje ndi kumabwera kumathandizana ndi apolisi kumenekoko ndi kupherana ufulu m'dziko muno. Chotero chotero sizikugwirizana ndi constitution yathu. A president analumbira to uphold our constitution. That is not upholding our constitutionalism imene anapanga anapanga ujeni ana ana ana ana anapanga swear to uphold. Chotero ife tikunena kuti pa zifukwa zimenezizi a inspector general of police a minister of homeland security amayenera kuti atule pansi maudindo they need to be held accountable pa zifukwa zimene iwo akuchita zosagwirizana ndi zimene um, dziko linanena kuti tizikhalira ngati amalawi eh, mdziko muno pomalizira penipeni kungomaliza kunena kuti malawi athu pa malawi paterera ah, pa malawi pa nyansa pa malawi eh, pa- pachita ngati madzi katonde pavuta pawirira pa Malawi koma kuwirira konseku kwawilira chifukwa cha boma lalephera kuwatumikira anthu ake kulikonse boma limaikidwa ndi cholinga chonoti lithandize anthu ake amdzikolo kuti anthuwo akhale ndi moyo wabwino koma kuno boma lathu laikidwa m'malo moti ife tizimva kukoma a Malawi kuti tili ndi boma limene kuti likuyang'anira likutisamalira boma la lero silikutisamalira ntchito kulibe njala yakula mavuto akula tikumagona mfilling station mavuto ndi ambirimbiri nde boma lalephera Nde boma likalephera timayenera kuliuza boma kuti mwalephera muvomereze choyamba kuti mwalephera osati mungotiuza kuti iyayi pano pali njala nde tipanga zau zati muvomereze kuti njala yabwera chifukwa cha ifeyo komanso muvomereze kuti chumachi chikukanika chifukwa cha ifeyo muvomereze fuel akukanika chifukwa cha ifeyo mukavomereza mukatero mpange resign. muwapatse mpata anzanu kuti mwina akhoza kukonza umoyo wa amalawi chaka cha mawa september amalawi apita kukapanga uh, exercise their right to vote eh, a government of their choice ndikupempheni ndikumemana amalawi chonde chonde tikalembetse boma limene lalephera mwaona limene alephereramu utm Ifeyo tifuna tilowe m'boma chaka chamawa ndipo tilowa chaka chamawa. Tikudzaika boma lokomera Amalawi onse, boma limene lidzathandize umoyo wa Amalawi. Chotero tiyeni tikalembetse kuti chaka chamawa tidzakhale ndi mwayi wokavota boma limene lingathe kubweramo dziko la Malawi. Zikomo kwambiri for that first part of the statement. Iyo inali statement ya bwana. Tsopano you are welcome.

So mwina ndingomaliza the second statement and then we can go to the questions. How about that? Kuti ndingomaliziratu eti? Ndingomaliza statement yanga yachiwiri I think it's more to do with the, our party and the, what our party has just recently gone through. Today, I stand before you. I feel profoundly

ma members onse a utm dziko lonse lino la Malawi potisankha ine ndi azinzanga kuti tikhoza kukhala patsogolo pa chipanichi cha utm. Ifeyo uh, ndife onthunthumira kwambiri ndi ubwino umene tinapatsidwa kusankhidwa. Tikuona kuti ndi ntchito yayikulu imene tinapatsidwa chifukwa uh, utm ikufuna ipange boma chaka chamawa. Ntchito imeneyo yapatsidwa kwa ife kuti tiitsogolere kuti utm ikhale m'boma chaka cha mawa. Ifeyo tifuna tikathokoze kwambiri pa ntchito imene malemu mzimu wake uuse mumtendere adaigwira yopanga chipanichi kukhala mtsogoleri wa chipanichi woyambirira komanso kutumikira mwabwino kwambiri chipanichi mu nthawi yonse chipanichi chinali m'dziko muno. Chidachita bwino masankho onse a 2019 komanso masankho a 2020 chifukwa cha upangiri wawo. Chipanichi chikuima pa ngodya zitatu zazikuluzikulu zenizeni chimene ma founders a chipanichi anaganizira kwambiri. Ngodya yoyambirira yonena kuti a Malawi tikhale amodzi, tileke kusankhana mitundu kuchokera ku Nsanje mpakana ku Chitipa. Tikamapatsana ntchito kaya ndi m'boma tisamayang'ane kuti munthu akuchokera kuti, komano kungoyang'ana merit. kuti aliyense amene ali nkuthekera akhale pa udindo umene iyeyo angathe kukhala m'dziko muno komanso kuti ma project asamayendere kuti ma project awa apita kwa ku- ku dera liti chifukwa kuti a president akuchokako akhale ma project opita dziko lonse la Malawi popanda kusankhana kwina kulikonse komanso kuti opatsidwa ntchito za boma ma contract akhale aliyense amene ali ndi kuthekera amene wapereka mtengo wabwino amene angathe kugwira ntchito yabwino osati kumpatsa munthu chifukwa choti iyeyo amachokera kumene a president amachokera kapena kuti iye amathandizira ndalama chipani chimene chikulamulira koma kuti aliyense akhale ndi opportunity mdziko muno yopanga nawo participate mma economic activities a mdziko muno komanso chinthu chachiwiri chimene utm imakhazikapo kwambiri nchothana ndi katangale katangale wavuta kwambiri mdziko la malawi e, pa, pa, contract iliyonse ya boma pakumatchuka za katangale Kaya kugula mafuta, kugula mafeteleza pakumamveka nkhani zosiyanasiyana katangale wakula kwambiri mdziko muno utm ikufuna idzathetse katangale kuti katangale mdziko muno athe mupeza kuti anthu ena adindo amene angokhala zaka zinayi zokha m'boma ali ngati nduna kapena maudindo osiyanasiyana alemera kwambiri ali nyumba zambirimbiri ali ndi magalimoto ambirimbiri amatha kupezeka ndalama zambirimbiri zimene zili zodabwitsa zoonetseratu poyera kuti katangale wavuta wakula pa Malawi ife a utm tikunena kuti katangale ayenera kutha malemu uh, apresident athu uh, ana- anali oyambirira mchipanichi ankakonda kunena mwa nthabwala kunena kuti anthu amene ali kundende amene mwina anangobako nkhuku amenewa achokeko kulowe mbava zenizeni eh, ku- ku- kundendeko imeneyo ndiye utm imene imanena kuti katangale ayi mdziko muno katangale atheretu china chachitatu chotsiriza chimene utm imakhazikapo ndichona kuti dziko lino lisinthe umphawi wachuluka Kusowa ntchito kwachuluka, njala yachuluka, chuma chavuta, anthu ambiri akusauka m'dziko muno, zinthu zikukwera mtengo kwambiri, ndalama zakunja zikusowa, anthu akugona ma filling station nde mavuto ndi ankhaninkhani m'dziko la Malawi. Utm ikuti ikufuna idzabweretse tsogolo lowala, tsogolo labwino kwa Amalawi onse. Yapanga manifesto, ili ndi manifesto yabwino kwambiri yoti ithane ndi mavuto onsewa amene Amalawi akukumana nawo. Chotero utm chaka chamawa tifunika tilowe m'boma. Chifukwa tili ndi agenda yabwino yolowera m'boma, chotero ifeyo mwatisankha ngati azitsogoleri, tigwira ntchito ndi wina aliyense mu utm. Aliyense tionetsetsa ali mbali imodzi ya utm, timangane pamodzi tigwirane pamodzi kuti cholinga tiyendere limodzi tikafike tikapange boma. Chipani chilichonse si komiti ya chikwati kapena komiti ya pa ya pamaliro iyayi. Chipani mmachikhazikitsa. ncholinga kuti tsiku linalake idzalowe m'boma chotero mmene imakhazikitsidwa utm imakhazikitsidwa chifukwa idzalowe m'boma tsiku linalake chotero ifeyo tayikidwa patsogolo titsogolere utm mmasankho a chaka cha mawa kuti ilowe m'boma ndipo ife tiyetsetsa kuti chaka cha mawa utm ilowe m'boma lero mavuto ngambwingambwi paliponse ambirimbiri ankhaninkhani mavuto amenewa kuti athe amene angathe kuthana mavutowa ndi a utm Chotero ife tibwera m'boma chaka chamawa ndi cholinga tidzathane ndi mavuto amenewa. Imeneyo ndiye inali statement yanga yachiwiri. Ndikuthokozeninso kuti mwamvera ma statements onse in English komanso mu Chichewa zikomo kwambiri. Zikomo, ukunena kuyankha kwa President

kuti ndidzayankhenso seti ina ya mafunso enawo Ndi- ndi- whether I should do it in English or in Chichewa, which one do you want? Chichewa is okay. Ndizonadi ineyo ngati president wa UTM komanso azinzanga a UTM tinapanga nawo participate uh, pa ma demonstrations a Monday chimene tinapanga nawo participate ndi nkhani zimene ma demonstration apangitsidwira zi- zi- zolinga zake number one nkhani ya fuel yavuta anthu akugona ma filling station ifeyo ngati a utm tikuona kuti amalawi akupsinjika amalawi akuzunzika and ifeyo ngati a opposition timayenera kutenga nawo mbali limodzi ndi amalawi amene akuvutika kukaima pa nsewu kuuza boma kuti nkhani ya ma fuel sizikuyenda apange sort out ndi zimene tinapitira pa msewu and china chimene tinapempha nthawi imeneyi tinapempha kuti anduna ah, ah, okhudzidwa ndi nkhani za mafuta atule pansi udindo a ceo a mera atule pansi udindo a nocma atule pansi udindo adindo onse amene alephera amalawi pakagwirika kwa ntchito atule pansi udindo chifukwa zimangoonetseratu kuti kuvuta kwa mafutako zikuvuta chifukwa kuti anthu ena ake sanagwire bwino ntchito yawo nde ifenso a utm tinapanga side ndi a cdedi kunena kuti ndizoonadi anthuwa sanagwire ntchito bwino ndizoonadi amalawi akufinyika ndizoonadi anthu athu a utm komanso anthu amene timalankhulira ifeyo a utm onse akuvutika amene atatu basi ndiye kumene kujako titapita ineyo nditapita eh, ndinakapeza kuti ku- kunavuta kwambiri chifukwa chodabwitsa kunali apolisi and apolisiwo ali ndi zigawenga and zikuoneka kuti zigawengazo zikugwira ntchito ndi apolisi that was quite surprising to us nkuti dziko lapansi apolisi amagwira ntchito ndi zigawenga that was wrong ndiye ndizoonadi amati akaponya tear gas uja aka- akamati thamangitsa ifeyo amene tikupanga peaceful demonstrate zigawenga zazibwera ndi zikwanje zawo uh, kape was there malidi was there kuchita kuoneka kuti aliyense was panting for life for their dear life sizinali bwino koma zonsezo akupanga instigate apolisi anthu analibe zida amene apanga demonstrate analibe chida china chonse they were not a security threat akungopanga demonstrate malingana ndi ufulu wawo exercising their constitutional right kupempha kusite amangouzidwa they're not supposed to approve any demonstration anyone can demonstrate any time that's what the constitution provide for koma timangopempha kungowawu kungowadziwitsa so anthu aja anthufe we had our own hu- constitutional right to go and demonstrate koma apolisi akubwera zoti tear tear gas akubweretsa zigawenga to work with them that was bad So the situation was really very very bad and uh, ife that's why we are saying no to that ndimanena mu interview yanga ija yonena kuti anapanga kafe interview kunena kuti ifeyo amalawi up to 1992 tinakhala mboma la mcp under dr banda lankhanza lomapanga zimene zijazo a Malawi 1992, 1994 ananena kuti no to such oppression and autocratic regime tinathana nazo zimene zija nde lero sitingamakhaleso ndi boma loti litibwezeretse back to ma 1990s early 1990s, eh, eh, 1980s kumatizunza zimene zosatheka sizoona ayi nde ifeyo tikhala tikulimbana nawo mpakana zimene zizi zithe chifukwa it's not right tili ndi ufulu opanga demonstrate no one should be um, uh, should be threatened kapena kuti kuzunzidwa chifukwa choti akufuna akapange exercise uh, their uh, constitutional right funso lanu lachiwiri uh, kuti nditatenga chipanichi uh, zikukhala ngati zikutere zikutere uh, ndimati uh, nzabwinobwino kuchipani kwathu nzabwinobwino um, uh, muona kuti kuchokera pamene malemu anatisiya mzimu wake uuse mumtendere ndi nthawi imene mwina chipani chikanatha kusokonekera komanso chikanatha mwina kupita ku- kusokonekera kutheratu kapena kutani komano chipanichi akuluakulu athu ena makamaka olemekezeka akaliati a secretary general athu olemekezeka akambala ndi akuluakulu ena amu- amu central executive committee ndi mu NEC adayetsetsa poyamba kuti awonetsetse kuti malemu a president athu apatsidwa a dignified uh, sending ndikuti anagwira ntchito yabwino komanso adayetsetsa kuti chipani achigwire chisasokonekere mu nthawi yowawitsa yovuta ngati imeneyi muona kuna kuti chipani chathu chinayenda bwino and chipani chathu chinapangitsa convention probably the best convention the most democratic convention ever by any party and chipani cha utm pansi pa utsogoleri kwambiri wa secretary general olemekezeka mai kaliati ndiye chipani chinakhala bwino chikanatha kutere kutere koma chinakhalabe chimodzimodzi mpaka na tidapita ku convention tidapita ku convention tabwerako tiku- tidakazitolerabe tikupita chitsogolo ndi zabwinobwino ine nditangofika kuchoka ku mzuzu Tsiku ndinafika, ndinafika Tuesday kuchoka ku Mzuzu. Wednesday ndinakacheza ndi olemekezeka a Mai Kaliati kuwayamikira kuwayamikira chifukwa ntchito imene anagwira yogwirizira chipani ichi bwino bwino kuti zonse zikhale bwino. Ndinacheza nawo mkumva kwanga nzona kuti olemekezeka Mai Kaliati zonse zabwino bwino tikhala tikuyenda nawo bwino bwino mpaka nakutsogolo. Komanso ndinacho nditachokapo ndinapita kunyumba kwa kwa kwa Kambala olemekezeka Kambala nakacheza nawonso eh, monga iwonso a founding member. A wa chipanichi tinacheza nkhani yabwino kwabasi. Sindikukhulupirira kuti tikhala ndi mavuto ena aliwonse kupita patsogolo. Komanso nditachokapo ndinapita kwa olemekezeka a Dr. Mtumbuka. Tinachezanso chimodzimodzi zabwinobwino. Ndikukhulupirira kuti kutsogoloku tikhala tikuyenda zabwinobwino. Komanso ena a iwo amene sanachite bwino ma position osiyanasiyana nawonso ndinakhala ndikuwayitana kuno ku ofesi tikucheza nawo kuti tiyeni tigwire ntchito limodzi as my statement ndinawerenga ija ya ku chipanicho mudayimva kuti no tonse tigwire ntchito limodzi ngati utm. aah mpaka na aah tikawine aah boma aah chaka chamawa ndiye mutiona tonsefe tikamatuluka tikamatani tikugwira ntchito limodzi mpaka na chaka chamawa pamene ifeyo tilowe m'boma ena adzakhala nduna zazakuti zakuti ena adzakhala chani chani tili m'boma chaka chamawa ndinso tidzakusankhani muna kukhala china chake m'boma wathuwo zabwino bwino ndithu aah chaka chamawa amene ziti zidzakhalire Eh, komanso aah ku i- ifeyo nkuona kwathu ife utm Nkuona kuti mukapita 1992, 1994, um, mwina 1990 to 1994 analipo mabungwe osiyanasiyana adathandizira kuthana ndi nkhanza za mcp ya nthawi imeneyi mabungwe osiyanasiyana akunja a mdziko muno pac and ena otero mabishopu athu anathandizira kuti zinthu zisinthe ndiye mukaziona kuti zinthu ziku- zikukhodzokera zikubwera koyipa nthawi zina anthu ena amatha kukuthandizani Ndiye nchifukwa ndinalembera mabungwe osiyanasiyana kuti ee zayamba apa za- tabwereranso kwa kale kuja ndiye tisanapite patali tithandizeni mavuto awo chifukwa kenako titaluza anthu ambirimbiri amene aphedwe mu njira imeneyi chifukwa ifeyo ifeyo a utm ndipo ndineneretu ifeyo a utm paliponse pamene tikuona kuti sizikuyenda zikaphwasuka paliponse pamene tikuona kuti boma likulephera ntchito yake Ife angongo angotikonzekera tizikhala pa msewu cholinga mavutowo athe. Sitikufuna tidikire kuti tidikire mpaka chaka chamawa September tilowe m'boma. Mavuto a njala, mavuto a kusowa ntchito, mavuto a kusowa forex, mavuto a kusowa mafuta, tidikire chaka chamawa kuti adzathe? Aa! Sitidikira zimenezo iyayi. Tikufuna mavuto akonzedwe panopa ndi omwewa. Abweretsa okha akonzenso okha. Ife tizapeza atakonzedwa kale chaka chamawa. Ndiye kuti mavutowa akonzeke apapa apa tapatsa ma solutions. We haven't shied away from solutions. Tapatsa ma solutions. Vuto ili layambika chifukwa cha ichi, mukonze chakuti. Vuto ili layambika chifukwa cha ichi, mukonze chakuti. Vuto ili layambika ena amati ndikuwauzira mayeso. Ndawawuziradi mayeso. koma mwana umuuzira mayeso amalepherabe ngati ali mbutuma koma tikudziwa zoti zakanikabe ndiye zikamakanika mavuto akamapitirira titatha kuwauza ife tikhala pamsewu pamodzi ndi amalawi amene akulira akupsinjika ndiye ife sititopa tidanenatu paja sititopa sitifowoka sitikuopanso munthu aliyense dziko muno ayaya anathawa ujeni ee koma kukulendo wunowo tikakumana komwe sitikathawanako ya chifukwa ife sitikuopa ayi nde a mec ndi ena onse ta- ta- talemberalembera um, a- a- ena onse mavuto awa a mec takhala tikuwafotokozera chimashini chawo chichi chimashini chawo chija i- actually last friday last friday tinapita limodzi ndi zipani zina ku khoti last friday tinapita ku khoti kunena kuti second phase sinayende bwino chifukwa khoti adalamulira kunena kuti eh, a- a- a nrb adzikhala polembetsera ah, kaun- kaundula Aziti munthu apite pa nrb alembetse cha unzika akachokera paja apite desk ina ya mec alembetse za za masankho. Machine amenewa a nrb kuti ayambe kugwira ntchito madera ambiri anayamba friday 12 o'clock anayamba friday 12 o'clock chonsecho akutseka madzulo friday lomwelo. ndiye tapita ku khoti kunena kuti iyayi sizoona phase 2 sinayende bwino abwerezenso chifukwa it's a constitutional right for every malawian to exercise their constitutional right to vote aliyense apatsidwe mwayi okalembetsa ndikukavota osati chifukwa kuti mashini avuta iyayi komanso mashini onso tikunena kuti ayi chifukwa tamvera mbiri zolakwika machine yo tamvera tinapitaso pa msewu last monday chifukwa machine yo tamvera ndi a MEC tawauza tatengera ku khoti komanso tikhala tikulimbana nawo a MEC mpakana tidzakhale ndi free fair transparent elections chaka cha mawa Sizi- sizitheka kuti ifeyo wina ake akatibere chaka cha mawa zimene sizitheka nde si utm imeneyo simalolera kuberedwa ma- masankho
kuchedwa zodiac funso loyamba ndilokhudzana ndi nkhani yakalembera anthu ena akuti atsogoleri andale pena mukumapereka ngati conflicting or misleading information for mukumakhala ngati mukuima mbali ina

They are employers to Malawians. Ndi udindo wawo aonetsetse kunena kuti the system is seamless. Ndi udindo wawo nde ife tikumauzidwa ndi anthu ambirimbiri napita mmene napita mmene koko takanika kulembetsa pali vuto lakuti lakuti napita takanika kulembetsa nde ife zimene tikumanena ife tikumanena zimene anthu athu akumatiuza akamakavutika kulembetsa chakukanika atikanira ndilibe chakuti chakuti machini sakugwira chani chani nde ife tikumamvera za anthu nde chifukwa kuti MEC yo sinazikonze bwino zinthu zake iwo azikonze bwino zinthu zawozo sipakhala conflicting messages chifukwa ife tikunena zimene anthu akunena we are entitled to listen to our people to the views and opinions of our people and that's what we are saying nde ife tikunena zimene zili pa ground a MEC akakonze zimene zonse cholinga choti anthu onse apatsidwe mwayi oti akalembetse eh, ndi kuvota ah, chaka chamawa tikumakhala ngati timadikira amabungwe a CDEDI ndi ena ena ndingoneneratu pano kunena kuti utm yake si inoyoyi utm inoyo tipita pa ground sitikuopa sitifoka sititopa tizikatsira tear gas komweko tipita pamene zinthu zikukhala kuti sizikuyenda sitidikirira chaka cha mawa tiwine boma kuti zinthu ziyende tilifunsa boma likonze Tikalifunsa boma kuti likonze ngati silikonza panopa talifunsa kale boma talifunsa boma kuti likonze zonsezi tanena apa si tawapatsaso ma solutions ichi mukonze motere ichi mukonze motere ichi mu- ngati safuna utm ituluke kunja akonze
Kuchokera ku Luntha Television ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba likukhudzana pa statement imene mwapereka kale yokhudza ku chipani makamaka nkhani yokhudza ubale umene ulipo mkati mwa chipani tikaona zikuoneka kuti mwina pakali mbali ziwiri makamaka mbali imene yasankhidwa kuti ndi mbali ya Honorable Usi. Ah, Sindikudziwa kuti ngati amene mwasankhidwa kumene mwachitapo zotani makamaka poonetsetsa kuti mulumikizane ndi uh, a Usi amene akhala ali president pa- uh, wa- wa- wa chipani chimenechi makamaka poyang'anira kuti pakhala pali ma instances angapo masiku apitawa kuti involving makamaka anthu achipani kuonetsa kuti sikali mtsogoleri kalikonse mungani pali mgwirizano komanso ngati chipani chikuoneka kuti chipani ndi chimodzi funso la chiwiri makamaka kukhudza ulendo opita ku 2025 ngati utm muna kuyendadi nokha kapena muli okonzeka kulandira anthu ena amene angafune kuti muyende nawo limodzi kuti kuchisankho chaka cha mawa zikomo
ndikulankhira kuwonjezera okay Yeah.
Joseph Mazizi, Cap- yeah.
uh,
ndikukhulupirira mukumamva nkhani kapena zimene anthu akulankhula kuchokera pa nthawi imene munalowa utm kufikira pamene mwapeza mpando umene wa mtsogoleri wa chipani cha utm anthu akumati munatumidwa ndi dpp kudzatenga utm nkhani zimenezi mu- mukamamva mukuti- mukuona kuti nabodira
Yes, ndi ndiyankhe funso limene lachitatu kwa Mazizi. Lachitatu. Ndiyankhe loyambiriralo. Ah, ndiyankhe motere kunena kuti olemekezeka vice president athu a dziko lino olemekezeka ah, Dr. Michael Usi ndi zonadi atatisiya malemu um, a vice president athu amene atisiya uh, malinga ndi constitution yathu and constitutional order zinata- zinatanthauza kunena kuti a vice president apanowa akhale a president a chipani cha utm nde anakhala a president a utm mu nthawi yonseyi mpaka na pamene convention yachitika nde convention iko Adindo atsogoleri atsopano a chipani cha utm asankhidwa Meeting yoyambirira ya Central Executive Committee ya utm inakumana Friday mu ofesi mommuno kuyambira mmawa mpakana madzulo. Chimodzi mwa chinthu chimene chinalingalira komiti imeneyi ndi nkhani yoti tikawathokoze a Vice President athu potsogolera utm mu nthawi imene kuchokera pamene malemu anatisiya mpaka pamene adindo atsopano asankhidwa ndiye tinapanga ma arrangements tinapempha friday lomwero kuti tikawathokoze eh, a vice president potitsogolera nthawi yonseyi komanso chinthu china timafuna tikawawuze china chonena kuti komiti yatsopanoyi inaganiza kuti isapangenso reopen debate and discussion pa nkhani imene Central Executive Committee ndi NEC ya mbuyo inapanga yonena kuti iwowo kapena chipani cha UTM chikutuluka mu mgwirizano mu boma la mgwirizano. Panali resolution imene idapangidwa yonena kuti UTM atuluka mu mgwirizano ndiye Central Executive Committee itakumana Friday siinafune kutsegulanso nkhani imene ija, inangotenga mmene inapangidwira kalemo kuti no utm ifeyo adindo atsopano talowa tili kale kunja kwa coalition government nde tingopitiliza mmene tililimo, timafuna tikaatsindikizire a president athu amene apuma pa u president wa chipanichi kuti komiti adindo atsopano asankha kuti maganizo anachitidwa nthawi imene ija angopitirira, ife sitikuwunikiranso maganizo amene aja, kapena kukhalanso ndi maganizo omayang'ana kuti tibwererenso, tikayambe kukambirana za, za kubwereranso m'boma ayi. Ife tikungoyang'ana 2025, September, tidzikonzetsere utm kuti no 2025 tikawine. A, a, a President athuwo opumawo sanatipatse mpata. mpakana lero opita kuti ti, tikawaone tikawauze kuti adindo atsopano ndi awa ndipo zina mwa zimene tazipanga kale ndondomeko zimene tazipanga kale nzonena kuti ifeyo tili kunja kwa boma mmene munaganizira ndi komiti yakaleyo tipitiriza momwemo zimenezo talephera kuti tichite motero komanso talemba kalata talemba kalata yowadziwitsa kuti that being our position sitikuyembekezereka ngati a utm tidzikhala mma functions amene boma lapanga ngati coalition government ndi ma function amene ife sitizikhalamo chotero aliyense amene angatengere anthu kukakhala mma functions ngati amene aja ifeyo tili ndi njira zathu we have instituted a disciplinary committee and we can deal with that matter as a disciplinary matter ngati wina angapange mosemphana ndi zimene komiti yathu, Central Executive Committee, ndi NEC yathu yakaleyo idagwirizana zoti ife tituluke m'boma la mgwirizano. Ngati wina angapange parade ngati tidakali m'boma la mgwirizano, ameneyoyo ifeyo tidzaona kuti tidzachita motani malingana ndi malamulo athu a utm. Chachiwiri, mwandifunsa kuti a Mwanza mwandifunsa kuti kodi. um, uh, kuti kodi utm ipita yokha utm ikhala mgwirizano utm itani ifeyo titakumana friday ngati central executive committee ya utm tagwirizana kuti ifeyo go konko ifeyo tikupita ku 2025 september tikukayima pa ballot tikukayima pa ballot komanso tikawina ndipo tiwina chimene tagwirizana kuti ife we should put together the strategies njira zoti tikawinire 2025 izo zimenezo zimene eh, lero lero ndikunena pano makomiti akhala akukumana kuyambira friday kuwunikira njira zonse Timaunikanso manifesto yathu taipanga revise tamaliza, timaunikira ma strategy athu tapanga revise tamaliza, timaunikira malamulo athu tapanga revise tamaliza, zonse panopa zili tayari we are set ready kuti tituluke kunja tiyambe kupanga serious campaign. Tili ndi 9 months yogwira ntchito, yotipula, yogalawuza, yolima, yothamanga pa ground ndipo tikathamanga. tipanga boma chaka cha mawa, mayiko kunjako alipo kumene in 9 months they were able to deliver a government to form a government ifenso in 9 months trust you believe you me tipanga form government dziko la Malawi lino in 9 months time zimene tagwirizana chotero ine poyera kupempha kwanga kwakukulu nkoti eh, amalawi ambiri chonde tituluke tikalembetse ngati tikumva kuwawa ndi zimene zikuchitikazi Tikalembetse kuti cholinga tizavotere utm idzalowe m'boma chaka cha mawa komanso kungopanga mention kuti ifeyo kaya mec izipanga za mtundu wanji ife sitilola kuti mec kapena wina aliyense abere masankho zimene sizitheka zimene sizitheka tichita china chilichonse kuti masankho asabedwe eh, asadzabedwe mdziko muno chaka cha mawa pamene amalawi akupita ku zisankho eh, za chaka cha mawa ndiye kumalizira tsopano za nkhani ya achimwene anga uh, a Msaka kungonena kuti ine chimene ndimadabwa ine n'chakuti uh, mukabwerera mbuyomo anthu anachokera ku mcp kupanga form dpp kupanga fo- form udf ma 1992 1993 mpaka kupanga boma 1994 ngati udf uh, ngati aford kuti anthu amene aja anabwera ku mcp then mukapita patsogolopo U- U- udf inazabereka dpp anthu amene aja anabwerera ku udf anadzagula dpp bweresa udf mukapita patsogolopo panadzabwera pp anthu a pp aja anabwerera ku dpp anayigula ipititsa uko mukapita patsogolopo mupeza kuti pdp anthu amene aja Ana, ana, anabwerera kuigula pdp kubwerera ku dpp mupezanso utm the majority anachokera ku udf atachokera ku dpp anapanga form utm ine nangowatsalira anthu amene anabwera kupanga abwerera anzanga aja kuti dk what is wrong with dk kuti dk yekha ndi amene angathe kubwerera dk yekha ndi amene angathe kuchigula chipanichi kaya ndalama zingati ndizigula ndalama zingati ndiye ndichibwesa ku D- ku dpp And sometimes you wonder why so many questions on me kuti ine ndikudzagula ine ndikuchipitisa chipanichi ku dpp ndikutani ndikutani iye ayi ine ndine wa utm i'm a proud member president president wa utm ndipo ndakhazikika and i'm home here happily home and ndi chipani cha utm tukalowa mboma chaka chamawa as i said to you what excites me more about the utm there are those three things and i'm extremely passionate about to do away with tribalism nepotism cronyism zipani zonsezi zimavutika ndi nkhani zimenezi it's only utm which can stand up and say we are saying no to this, this, to this nonsense ndimawauza ena kuti dr banda anazaphwanya stupid federation of nyasaland and rhodesia and so forth ngati pali another stupid ideology yofunika tithane nayo ngati amalawi ndi ya tribalism nepotism cronyism

that utm is the party utm is the one with the best agenda utm actually j- ndilole ndikugawire buku la transformative agenda chimene tapanga utm tikunena kuti tikangotenga boma chaka cha mawa immediately day one tidzapanga reset macro, macro fiscal projection yonse tidzapanga reset fiscal policy reset monetary policy reset eh, exchange rate policy day one yolowa boma day one tikatero budget kusintha boma lililonse will get a minimum of 100 billion kwacha boma lililonse ndiye kaya chizaneneka mboma ichi a minimum of 100 billion kwacha lidzapanga chani komanso tikuti boma lililonse atobey amene mwalesa khale kubomako ku- ku- ku- ku- kubo- kubomako ku district ko kukhale kuti tikhale ndi ceo pakati apo akafuna ma- ma- ma- ma councils azikhala ndi ma ceo onse ma ceos tifuna zimenezi tizapange tizazikonze tikudzaika ma ceo ceo wa likoma ndi management team yake ndiye kuti akalandira 100 billion akakhala kuti anthu ake abwino olipidwa bwino othandizidwa bwino amene aja akhoza kupanga develop likoma aja kwabwino kwambiri in 5 years 100 billion 100 billion 100 billion ndiye kuti paliponse pakhala magetsi paliponse pakhala madzi zipatala zikonzedwa masukulu akonzedwa tourism ujeni mahotelo tizikhala kumanga paliponse kulikoma kuja imagine 100 billion kulikoma every year likoma lija muzachita kudabwa paradise of, of malawi anyamata anyamata awa onse awa zikwati azikapangira kulikoma chifukwa kudzakhala mahotelo abwino achokongola kulikoma that's what we want for malawi then ma key sectors ma key sectors a mining ena amangoti aya atm atm atm uh, mining agriculture value addition eh, tourism manufacturing tifuna kuti every year tizidzayika 500 billion ku mining every year for 5 years every year 500 billion ku manufacturing 5 years every year for 5 years kumaika ku tourism 500 billion every year kumaika ku, ku processing ya zinthu zakumunda 500 billion tidzakhala ndi mafactories all over migodi all over mahotels all over anyamata aja ali pamchesi pabiwi aja akupanga mipando yawo kupanga zichanichani zitini zawo zija onse aja adzakhala kuti tawasintha now they are producing things for the global market kuti tawa we have linked them to the global market ali ndi ma, ma factories opanga zinthu all over ngati mmene akhalira china muja amangopanga zinthu all over the country because we have invested 500 billion every year in manufacturing that is utm for you transformative agenda for malawi Ata- azichita kudabwa ta malawi litatembenukira kuti dziko lonse likusinthira And if you ask me, kuti tikaika 500 billion, 500 billion, 500, for, for, for, for, to these four sectors, that is 2 trillion. Tikapereka 100 billion to every district, that is 3 trillion. That is 5 trillion ibaita kusa ntchito. Capital hill a president tizaenda pansi ine, ndizaenda pansi. Ndi azinzanga akazakhala minister, tizaenda pansi ndalama zonse zachimiza uko zikagwire ntchito. ndiye pa 5.8 trillion budget ya chaka chino icha 5 trillion taigawa kuzimenezizi tikangotero chitukuko chizingotiga God, God, God, God, over the country. That is VTM for you. We can do it. Transform this country. kumakhandiza kuti zokwanira kusiya kupanga import useless stuff tupanga export zambirimbiri we can develop this nation quite quite easily imeneyo nde utm nde ine am home home